ee ịma na nke doro anyị anya bụ na abago ọnwa krismas ee mana o nwere ife m chọrọ igosikene ndị be anyị A- ndị be anyị na-asị na na ikwu amara ibe ezi va ịghọtago ndị be anyị na-asị na ikwu amara ibe eziva like eh, ndị be anyị o nwee some people na-adụchi ume ngwụ ndị ume na-adịrọ ha ama arụwa ọrụ fa ama akọwa ugbo o nwerọ ife fa ya-alụ ndị ọnọ na ụlọ mara ife zụrụ n'afịa ịghọtago fa bịa fa asị gị na anị be anyị anaghị eme nri na o nwerọ ife a kọọ na anị be anyị na-emete ịghọtago ụfọdụ bịa fa asị gị na a kọọ ji na ọ da eme na a kọọ mbana na ọ da eme na a kọọ nke a nke ọzọ na ọ da eme ya bụ na onye ọbụla bịazie na e- e- e- e- e- e- ịlụ ife ọbụla masịrị fa ịghọtago mana ife doro m anya bụ na be anyị a na be anyị nkanụ a ịghọtago maka na be anyị a bụ nkanụ nkanụ ogwugwu eze n'Enugu steeti a ee anị be anyị na-eme nri sọsọ ife anị be anyị na-ama eme na ahụ bụ ife na-etinyebelọ na anị mana ife ọbụla i tinyere na anị i tinyere na anị bụ ife a na-eri eri bụ ife na-eme eme anịba anyị na-eme anịba anyị na-eme ji ọ na-eme mbana ọ na-eme ede ọ na-eme ọka ọ na-eme ma bins ọ na-emekwa rice maka na ife m ji ekwu ya bụ na o teena eri m bido na-enye ndị mmadụ advice kọọnụ ugbo chọọnụ ife unu ya na-alụ like otu obodo obodo dị ọkụ ọkụ na-enwu ife niile galara ọnụ ife niile a na-eri ị kpatụ ga- garị aka a gwa gị ego na a na-ere ya. ị kpatụ bins aka nke a nọzi n'elu ọjị ị kpatụkwanụ rice aka a na-agwagoro na i gote ga-esicha ebe a ruo obodo oyibo mana anị be anyị a i nee anya ebe a kịta ị fụ ife m bu n'aka ive anụnwa beans ebe m nọ kịta bụ n'ugbo m ee anị ebe a niile otu i si afụ ya na akọrọ m ya beans kọọ nya beans ọka ya bụ na otu a batagolo ọnwa krismas ebugoro m ụzọ bịa kpachaa first one ịghọtago because evugoro m ụzọ bịa kpalụ nke mbụ na nọvemba ịghọtago elechego m ri nke anwa bins niile m nwetara na nọvemba ebe nụnwa elechego m ya elechego m ya m ji akwadebe maka krismas ịghọtago ya bụ na krismas a kịta na ahụ i nee anya ebe a bins ihe juru ebe a niile nee anya ebe a ọ kwa ị fụrụ ya anị be anyị na-eme nri nke a bụ bins bụ ihe sọsọ bins ka m kọrọ ebe a nya na ọka o melu ị kọkwanụ rice ọ na-eme ee ị kọkwanụ akpụ nke anwa ọba ka bụrụ ya karị ịghọtago so ife m na-achọ ime ka onye ọbụla ghọta bụ na enye ebe a o nwere nke a na-ezo ezo i nee anya ebe a ị ya afụ beans ị ya afụ ihe niile a ịghọtago onye ọbụla jisi ike na-akọ na-akọ ugbo maka chineke ewezuga na m kọrọ this- beans a m kọrọ ebe nụnwa agwa m gị sị gị na this Christmas na o- o- otu ife niile dị tie ego o nwere onye gotenwu ife gotenwu ife ị na-eri ee ọkacha otu a nụnwa m nọ na adị m a like iri mama put so mana otu a nụnwa m si kọọ this beans na m naluo n'abalị agụụ gụọ m m bịa kpata beans m ga sie ohe rie ịghọtago so ndị be anyị ọ bụkwanụ ka ọ ha m n'ọnụ o biko na onye ọbụla jisi ike gbabanụ mbọ onwe unu kọbanụ ugbo pụtanụ lụbanụ ọrụ na-alụtanụ ego ee ọkwa ife onye lụta ka ọ na-eri ee ọ ya bụ ife obodo anyị bụzi now ife ọbụla ị lụta ka ị na-eri o nwerọzi nke a na-enye mmadụ ee biko nụ, tinye na- tinye- tinyenụ uche na na omenala be anyị ka ọ na-adịrị anyị na mma